keɲɛba kunnafoni jabarani filɛbaga mali kɔnɔ ani mali kɔkan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an ka bi keɲɛba kunnafoni o bɛ tali kɛ an bɛna yiriforo baarakɛlaba dɔ yira aw la ni ale tɔgɔ ye sumayila kante ye ni k'a sɔrɔ a bɛ musala kɔnɔna na n'o bɛ izini min bɛ n'an b'a wele ko B2Gold o kɔfɛ n'o bɛ keɲɛba komini ye

Sumayila Kante ale ka nakɔ foro n'an b'a fɔ a ma ko zarden o bɛ Musala dugu la ni k'a sɔrɔ a ni kɛɲɛba bɛ taa fɔ kilo bi duuru ɲɔgɔnna la a hɛkitari bɛ taa fɔ hɛkitari naani ɲɔgɔnna la ni k'a sɔrɔ lemuru dennen don kosɛbɛ wa u mɔlen don k'a jira kɛɲɛbakaw la jagokɛlaw u k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ jan tagali ye Ka lemuru san ko banna min ka gɛlɛn dɔrɔn u ka sumayila kante o bɛɛ sɔrɔ ne bolo musala yan ni n ka nimɔrɔ filɛ soixante-neuf trente-huit vingt-trois zéro deux n'i ye ɲininka fɛn min na n'o bɛ yan dɔrɔn n b'a fɔ i ye na o bɛ yan a ka se ale ka zariden na ni k'a sɔrɔ ale taa ni ka segin a tɛ tanbɛ ɛri fila kan e ka taa lemuru san sɔngɔ diman na ka se ka na feere ani zariden kɔnɔ fɛn caman n'o ye namasa ye n'o ye manje ye n'o ye gɔyɔ ye n'o ye jaba ye ani fɛn caman o hukumu kɔnɔna la an ye sumayila kantɛ ka nin zariden jira aw la walasa min ye aw ka taga ni ka segin ye yɔrɔ jan na o bɛ se ka dabila ani k'a dɔn k'a fɔ fana an ka kɛɲɛba sɛrikili Maaw bɛ yen minnu fana jijalen don kosɛbɛ min ye sɛnɛ taga sira ye ni k'a sɔrɔ u ni dɛmɛni ka kan ne tɔgɔ sumayila kante musala n bɛ min fɔ n ka zariden in kan k'a jira diɲɛ mɔgɔ la i y'a mɛn zariden i b'a lawuli i kelen b'a baara kɛ mɛ i b'a lawuli i n'i fɛmɔgɔ i ni diɲɛ de kama puisque nin min filɛ nin ta ne n kɛ cogo hali ni n juguyara cogo o cogo ɛɛ fɛn caman bɛ hɛrɛ sɔrɔ ne fɛ nin kan bɔn n'i y'a ye i bɛ zaridɛn kɛ i bɛ zaridɛn kɛ diɲɛ ka lafiya de kama ɔ n'i y'a mɛn an ka se an yɛrɛ kɔrɔ n'an se an yɛrɛ kɔrɔ baara de b'an se an yɛrɛ kɔrɔ bɔn n'i ye baara o kɛ a nafa tɛ dan e ma a bɛ se nin lamini bɛɛ ma donc o de ye n bila ka zaridɛn nin kɛ n ka lafiya sɔrɔ jamana ka lafiya sɔrɔ Zariden kɛ kun juba de ye ne ka zariden yɛrɛ mumɛ faralen ɲɔgɔn kan kulotiri o ye quatre hectares ye n bɛ baara min k'a kɔnɔ n bɛ jaba sɛnɛ a kɔnɔ n bɛ aubergine sɛnɛ a kɔnɔ n bɛ gɔyɔ sɛnɛ a kɔnɔ kaba bɛ sɛnɛ a kɔnɔ papaye b'a kɔnɔ lemuru b'a kɔnɔ mangoro b'a kɔnɔ nin bɛɛ bɛ ne ka zaridɛn kɔnɔ yan mhm. namasa fana bɛ yan o degun dɔ ye ne ka kiliyan ko de b'o kɛ dɔɔnin bɔn ni kiliyanw komi an y'a a fililen filɛ fiɲɛ fɛ ɲama ni kiliyan caman y'a ye ka na dɔn ko o bɛ degun bɔ an kan n b'a ta ka taga feere o ni a bɛna san i ma a bɛna san i ma o de lafiya ka bon k'a ta k'i yaara de donc komi e yɛrɛ sababu la ni a mɔgɔw y'a ye sisan caman b'a dɔn nin bɛ sɔrɔ yan i b'a sɔrɔ sa a bɛ yan mɔgɔ caman t'a dɔn mɛ e yɛrɛ ka dɛmɛ bolo ma e bɛna a jira mɔgɔ caman na sa caman b'a dɔn a nin ni nin nin bɛ sɔrɔ yan o de fana ye e ka nali diya an ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o bɛ sɔrɔ ne bolo musala yan ni n ka nimoro fɔlen 79 38 23 02 n'i ye ɲininka fɛn min na n'o bɛ yan dɔrɔn n b'a f'i ye na o bɛ yan n'i dun mago b'a caman fana la an bɛ se k'a ta fana k'a caman d'i ma nemuru b'o la papaye b'o la eh, oversini b'o la ngɔyɔ b'o la jaba fana b'a la mɛ jaba ma se dɔɔnin a y'a yira k'a fɔ ko B2Gold ka jiroja ka bon kosɛbɛ min ye u ka partenariya ye walasa a ka zarden a bɛ taa ɲɛ a y'a ɲini kɛɲɛba sosiyete miniyɛrɛ wɛrɛw fɛ olu fana ka se ka paritenareya k'a fɛ walasa a ka hakilina mɛn b'a la n'o ye nakɔ baara ani nakɔ foro ani sɛnɛ o yiriwali ye an ka kɛɲɛba sɛrikili kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma développement durable o bɛ se ka taga ɲɛ cogo min na paritenɛri min bɛ n bolo yan depi a san saba ɲinan o ye B2Gold de ye Tiɲɛ yɛrɛ la san o san ni n ka nemuru sera ni n ka fɛn eh, sera olu kɔni bɛ tali kɛ n bolo mɛ kɛɲɛba sosiyete wɛrɛ tɛ yen an ye laɲini kɛ caman fɛ olu kɔni ma se ka na mɛ alihamudulayi B2Gold kɔni an san saba ni san o san u bɛ tali kɛ n fɛ hali ɲinan u y'a daminɛ samedi o samedi an bɛ taa vɛrisiman kɛ yen a ɲɛ ma o bɛ dunkafa sabati fo ka s'a dan na ni mɔgɔ ye ni eh, ne yɛrɛ dɛmɛna a yɛrɛ yɛrɛ a tɛ tɛmɛ san fila kan ne yɛrɛ fana bɛ se ka mɔgɔ caman dɛmɛ ba baara baara ni ba baara in daminɛ fo bi an ye fɛn caman monte mɛ an ma se ka dɛmɛ sɔrɔ o la eh, baara yɛrɛ danni i kelen fanga ma i n'i ka denbaya dɛmɛbaga t'i la y'a dɔn a baara ka gɛlɛn bɔn ni i mɔgɔ kelen n'i ka denbaya fanga kɛlen ka nin kɛ ni mɔgɔ sɔrɔla ka fara i kan i bɛ fɛn kɛ min ka bon ni nin bɛɛ ye donc o kɔni o bɛ diya an ye n'i ye dɛmɛbaga sɔrɔ o bɛ diya an ye kojugu min bɛ ne bolo k'a fɔ denmisɛnnin ye a bɛɛ k'i ɲɛ la k'a bɛɛ ka dusukolo ta ɛɛ ɲa tɛ baara kɛ la dusukolo de b'a kɛ dɔgɔya tɛ kɛlɛ sara dusukolo ntanya de b'a a sa ɛ dugukolo bɛ kɛɲɛba yan fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ a kan ɛ n'i yɛrɛ ye nin imazi ye a tɛ dugukolo wɛrɛ kan a bɛ kɛɲɛba dugukolo de kan yanni denmisɛnnin i si ma se yɔrɔ dɔ i k'i sigi ko fo bɛɛ tɛ se ka kɛ tɔw baarakɛla de ne min filɛ nin ne ma kalan n ma don ekɔli la n ma don foyi la mɛ alihamudulilayi bi n m'a fɔ n bɛ miliyari sɔrɔ mɛ n ka denbaya balo koɲuman hɛrɛ dɔ o kɔni bɛ sɔrɔ n dɔn bɔn yanni e k'i sigi ko diplɔmu bɛ n bolo dugukolo tɛ mɔgɔ janfa i ye fɛn o fɛn k'a la a b'o d'i ma donc ne min filɛ nin n bɛ nakɔnin sɛnɛ ɲa ma n bɛ tila n bɛ malo sɛnɛ ten n bɛ kaba sɛnɛ ten an ka nin visite in kɔnɔna la sumayila kante a y'a yira k'a fɔ ko degun min b'ale kan bi o ye ba o ji tiɲali ye n'i k'a sɔrɔ a bɛ kan ka degunba las'a ma n'a ka yiriden dɔw bɛ o degun kama olu bɛ kan ka sa n bɛ n da don o deguw la k'o fɔ degu min bɛ n ka baara nin kan bi yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ o baji tiɲɛli degu de ye baji baji nana kɛ bi i n'a fɔ bɔgɔji baji o n'an y'a kɛ ka yiri sɔn tilema fɛ a bɛ ka yiriw de faga bɔn donc o ye deguba ye n'a fɔra k'i ka san tan kɛ baara la san fila ko ka na a bɛɛ tiɲɛ o ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye baara nin yɛrɛ a gɛlɛya yɛrɛ bi bi bi bi jiko nin de bɛ k'a gɛlɛya ka tɛmɛ n'o tɛ an y'a daminɛ donni min kama ji nin tun tɛ tan ji ka ɲi ka foyi t'a la a y'a yira k'a fɔ ko an ka guvɛrɛnaman ka kan ka wulikajɔ kɛ walasa min ye baji tiɲali ye o bɛ se ka dabila ani sanubaara min n'i k'a sɔrɔ o de kɛ a sababu ye o bɛ se ka labɛn koɲuman cogo min na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ gasisigi kɔnɔna la bɔn guvɛrɛnaman y'o kuma fɔ mɔgɔw nana yan ka laɲiniw kɛ mɛ ɲa foyi ma sɔrɔ a la fɔlɔ an kɔni filɛ yɔrɔ min na bi ni ɲa sɔrɔla la o ka d'an ye ka tɛmɛ an tɛ se k'a fɔ ko ka sanibaara boloka kɛɲɛba sigilen sanibaara le ma mɛ baara bɛ se ka yɛlɛma k'a kɛcogo ɲa siniwaw filɛ ɲa ma u bɛ koli kɛ k'a jinɔgɔ jigi ba la o man kan ka kɛ o de bɛ ka an tiɲɛ bɔn karasɛri fɛnɛ ka karasɛritigi bɛ se ka baara kɛ gɛrɛ la i bɛ se ka baara kɛ gɛrɛ la jinɔgɔ kana se ba la jinɔgɔ min bɛ na ba la o de bɛ ka an sɛgɛn n'o tɛ nin fɛn fɛn bɛ se ka baara kɛ nakɔtigi b'a ka baara kɛ e sanibaarala k' ba o de tun bɛ yan an yɛrɛ nana kɛɲɛba yan sanibaara de la mɛ an ye san wolon wolonwula kɛ an bɛ daraki baara la yan an b'an ko ji la an b'a min an bɛ fɛn bɛɛ kɛ daraki la ji nin kɔnɔ yan an ye yana sɔrɔ o de bolo ma mɛ ka na ji tiɲɛ tan o ye karasɛri ni siniwaw de ye e bɛ baara bɔgɔ cɛ ka na a jinɔgɔ kɛ ba la o de bɛ ba ji yɛlɛma k'a kɛ bɔgɔji ye n'o tɛ sanibaarala b'a ka baara kɛ nakɔtigi ɛ nakɔtigi b'a la baara kɛ sanibaarala b'a san k'a dun nakɔtigi b'a la baara kɛ fonkisɔnɛri b'a san k'a dun a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ mɛ ni a baara yɛlɛmana dɔrɔn dɔ bɛ dɔ tiɲɛ n'u kɔni sera hali n'u ma se ka siniwaw gɛn u kɛ baara yɛlɛma siniwaw k'u ka baara kɛ jinɔgɔ kana se ba la karasɛritigi k'a ka baara kɛ jinɔgɔ kana jigin ba la i b'a ye sa an bɛɛ bɛ lafiya bɛɛ b'i ta sɔrɔ min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ gouvernement ye u k'i jija o la a tɛ se ka boloka mais n'a yɛlɛmana k'a bila bolo ɲuman kan o de ka ɲi a ye foli ta k'a ɲɛsin kɛɲɛbaka bɛɛ lajɛlen ma ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen a ye dugawu kɛ mali ye a bɛ degun min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na teliya la kuma laban min bɛ ne bolo n bɛ kɛɲɛbaka bɛɛ fo ka musala fo ka barika la n'i y'a mɛn kante kante musala de don n'i y'a mɛn jɔn kunnandi i b'a fɔ i sababu ɲuman donc n bɛ bɛɛ fo ala kɛ jamana kolo suma ala kɛ jamana kolo suma fɛn o fɛn ye fitina ye jamana rɔ ala k'o nagasi hami hami hami bɛ jamana la ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala kɛ bɛɛ sɔn ala kɛ garijɛgɛw fɔni ala k'an bɛɛ labanko ɲa ciba yɛrɛ bonya kosɔn solala muhamɛd o hukumu kɔnɔna la musalakaw olu y'u ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin sumayila kante ma a bɛ kan ka ɲumanya mɛn kɛ a ka nin baara in kɔnɔ ka ɲɛsin dugu ma ani a ka nin baara in a bɛ kan ka hɛrɛ mɛn nase duguladenw ma ani fana a y'a jira k'a fɔ ko musa kante ale ni dɛmɛni ka kan sabu la maa mɛn ne ka sɔrɔ dunkafa o y'a ka hami ye o ye jamana bɛɛ lajɛlen ka hami de nin ye ɲininka bɛ min dɔn sumayila kante la n bɛ se ka dɔɔnin fɔ a la parce que dɔɔnin de bɛ se ka fɔ ale ka ko la n'o tɛ dan tɛ sumayila kante ka ko la i yɛrɛ ko an ka taga ɲɔgɔn fɛ o bɛ nkalon kɔrɔbɔ i yɛrɛ foro yaala i y'a ye dan si t'a la lenburu ani mangoro ani namasa ani ngɔyɔ fɛn o fɛn n'i mako b'a la a bɛ nin foro in kɔnɔ yan nɔ kɛɲɛba sɛrɛkili bɛɛ lajɛlen sumayila kante ka foro a ɲɔgɔn tɛ kɛɲɛba sɛrɛkili kan b'o fɔ ni mali n'a ka maliya tɛ sumayila ka kan ka dɛmɛ mɛdayi ko de la sisan an bɛ don min na ko bi ni mɔgɔ ni mɛdayi ka kan kɛɲɛba jamana kan yan nakɔ ko la sumayila kante ni mɛdayi ka kan sɛnɛ sɛnɛ ko la sumayila kante ni mɛdayi ka kan sɛnɛ la parce que nin tɛ nakɔ foro yɛrɛ dɔrɔn ye san san o san a bɛ kaba tonazi tonazi hakɛ de sɔrɔ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ yan woso a bɛ woso kɛ yan a bɛ namasa kɛ yan a bɛ gan kɛ yan a bɛ kaba kɛnɛ kɛ yan a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yan fɛn bɛɛ bɛ sumayila kante bolo yan parce que san o san n'a ye sɛnɛ kɛ an ka dugu in n'a bonya mɔgɔbakɔrɔ bɛ du o du kɔnɔ sumayila kante a bɛ kaba bɔrɛ kelen kelen di a bɛɛ ma anw ka dugu musala dugu kɔnɔ o san si ma kɛ fɔlɔ kabi a nana yan nɔ n'a ye sɛnɛ kɛ san o san du luda si tɛ musala yan nɔ n'a tɛ kaba bɔrɛ kelen kelen di mɔgɔ min ma o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ ee nakɔ kɔnɔfɛn an n'a jɛ de don hali n'i nana sumayila bara yan ka n'a foli la yan i wulitɔ la a bɛ bɔrɛ fa nakɔfɛn na k'a d'i ma lemuru b'o la papaye b'o la namasa b'o la gan b'o la fɛn bɛɛ b'a la quoi c'est-à-dire a ka nakɔ ko in a hinɛ bɛ ka se musala yɛrɛ ma a hinɛ bɛ ka se yɔrɔ caman ma hali minnu tɛ sumayila kante yɛrɛ yelen dɔn n'o tɛ yanni i bɛ taa sikaso i wulila kɛɲɛba dɔrɔn i sera musala sumayila kante fɛ yan ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jago kɛ n'i sera yan nɔ i mago bɛ jago kɛ fɛn min na i b'o sɔrɔ a bolo yan ka taa feere kɛɲɛba sugu kɔnɔ k'i ka tɔnɔ sɔrɔ a la sikaso a b'i bolo soda kɔrɔ yan nɔ parce que ani bitigoli yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bitigoli mɔgɔw bɛ to ka na lemuru san a bolo yan nɔ ka taga a ka lemuru ka di i mago bɛ kalite o kalite la komi ne t'a bɛɛ tɔgɔ dɔn a bɛɛ b'a fɛ yan n'i yɛrɛ nana i yɛrɛ bɛ min dɔn n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn i b'a fɔ k'a fɔ nin de nege bɛ n na i b'o sɔrɔ ni mɔgɔw y'a faamuya ni sumayila kante ɲɔgɔnna fila ɲɔgɔnna saba bɛ jamana kan yan alihamdulilayi hali ni embargo kɛra mali kɔnɔ an mago foyi tɛ foyi la parce que an bɛ min ɲini o bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan an kɔni an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ kɛɲɛba ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ ka an dɛmɛ pour que kante bɛ se ka nafa sɔrɔ a ka baara in na cogo min na e yɛrɛ bɔra foro in kɔnɔ sisan lemuru bɛ bilen fo ka bɔn a yɛrɛ ma duguma sannibaga t'a la parce que o bɛɛ ye faamuyalibaliya de ye dɔw b'a fɔ n bɛ taa sikaso n bɛ taa ka taa lemuru ta lemuru b'an yɛrɛ bolo yan o kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni kɛɲɛbakaw ni kɛɲɛba faamaw sera k'an dɛmɛ ka mɛda ɲini k'a d'a ma ani ka a ka baara dɛmɛ cogo ɲini a la a bɛ se ka fanga sɔrɔ a ka baara la cogo min na aa o bɛ diya n ye kosɛbɛ n'o tɛ kante ka baara in a tɛ k'a kɛ musala dɔrɔn ye a bɛ k'a kɛ jamana bɛɛ kɛɲɛba serikili bɛɛ sumayila kante ka baara nafa bɛ se kɛɲɛba serikili bɛɛ ma parce que fɛn o fɛn n'a nege b'i la n'i y'a sanyɔrɔ dɔn ka ban o ye alihamudulilayi le ye yanni i bɛ taa fo sikaso i sera fadugu dɔrɔn i sera musala o le kɔni bɛ ne fɛ ala sago i sago awa sira ka ɲi